Not just buying a bundle, you're saving a bundle too. Tesco, every little helps. Ah, ní bheidh.
Cinnte? Yeah, tá mé críochnaithe anois, is mé ag dul amach. Ah, níl tú Jason, ní féidir leat bheith críochnaithe fós. Níl seisean anseo ach le leathuair an chloig. Cá mbeadh a fhios agatsa, níl an am ach d'oibrigh Chekhov fiú. I'll ignore that remark, Jason. Baghait.

Thar a bheith sásta leis an casadh nua seo, is é an tríú stil a d'aimsigh siad le coicís anuas, ach seo é an ceann is mó a fuarthas riamh sa cheantar seo. Beidh acu rud a bheith beo a rugadh duine in ann a dhul amach ag siúlóid píosa. Ar mhaith le Éanna na Gaeilge bob

Tá mé a cheapadh go bhfuil drochthionchar ag Mack sin air.
No, ceapaim go bhfuil sé togha. Níl mé cinnte.
Tá mé a cheapadh go raibh an ceart ag t'athair. Mothaím saghas míchompóirdeach faoin ngaol sin eadrau. Tá mé a cheapadh nár cheart dom cead a thabhairt dhó a dhul timpeall leis a chor ar bith. Bheadh Jason ar buile leat. Mm, tá a fhios agam. Agus is é Mack mac an tsáirsint, agus ní fhéadfaidh mé titim amach leis sin mar tá mé ag cur isteach ar cheadúnas ólacháin don bhialann.
Mom, ceapaim sé go hiontach go bhfuil tú ag oscailt bialann.
Ah, go raibh maith agat a chroí. Agus bhí mise a cheapadh nach raibh suim ag éinne agaibh sa bhfiontar sin. Ná bí amaideach, tá muid an-bhródúil asat. Career mom. Ah bhuel, sin ár ndóthain den chit chat, beidh scoil agat amáireach. Tá sé ag éirí deireanach. Meas tú ar cheart dom a ghoil amach ag tóraíocht Jason.

Jesus cuireann m'athair déistean orm. Agus mo mháthair. Bíonn siad de shíor ag whineáil.
Aithreacha.
Who needs them? Ní stopann m'athairse ach ag tabhairt orders ó mhaidin go hoíche. It's it's like nach bhfágann sé a chuid oibre am ar bith. Boring. Ach ach bhí mo mháthair go hálainn though. Jason, right? How do you? Ok? Cá bhfuair tú na cans seo? Agus go bhfuil sac gaile ó Club Aonghus. Agus má fhaigheann Turn Up Cian fuck suas. Beidh sé in ann déileáil le do chuid fadhbanna. Yeah, ach chruthódh sé tuilleadh fadhbanna dom. Aw, come on. Shit, sin mo mháthair. Tá sí ag siúl is dóigh gur fhág sí an broomstick sa mbaile ina diaidh, ha?
Mac, bí tá mé ag d'fhágáil nóiméad. Jason, caithfidh mé rud eicínt a phlé leat. Chuala mé tú ag caint ar Éinne níos luaithe, go dtí mo theachsa. Má tá mé ag cur isteach ort, abair liom mo bhéal a dhruid, níl mé ag iarraidh bheith fiosrach. Ara níl ná chor ar bith tá tú ceart go leor. Just bíonn sé deacair orm a bheith ag caint air uaireanta, tá a fhios agat. Sorry, Mícheál. Ah no, tá tú alright. Bhí mé gortaithe ag an am ach, tá sé beagnach dearmadta liom anois ann.

Hm. Cé ag dearcadh dá oíche sin? Is cén dochar? Nach deas rud a léite siúd aici a ngrá? Ní sa ngrá a bhí Hill ach cá bhfeidhmse lena n-amadán. Dar liom chomh dearnach a air rud aici níos tairbhí.
Cuirfidh tú ceist ar Shíle fá Éinne?

Ná bí amaideach, a Mhíchíl. Bíonn athair Éinne ag insint a bhfuil dó, tá de chiall aici sin a fheiceáilt. B'fhéidir go dtuigfidh sí sin léim ort. Caithfidh tú an battle seo atá agat le t'athair a stopadh. I guess that le m'athair.
Paddy.
Really? Ar tú cinnte? Cheap mé gur mhínigh mé sin duit cheana. An é nár chreid tú mé? No, is ag caint ar women's instinct a bhí tú. Seafóid. Hard facts atá ann. Éist, a Jason.
Is cinnte nach é Tadhg t'athair, mar d'inis Angela dhomsa go raibh sé neamhthorthúil. Céard?
Infertile.
So ní féidir gur tú a mhac. Bhí a fhios agam é. Anois, ná habair é sin le héinne. Nár chruthaigh mé cheana gur féidir liom rud a choinneáil faoi rún. So, ní hé Tadhg m'athair?

Ná déanaigí dearmad má chaill sibh clár ar bith de chuid TG4, téigí chomh fada leis an suíomh idirlíne TG4 Stad TV agus rogha bhreá cláracha le feiceáil ansin agaibh. Fós le theacht anocht, siar an bóthar, ach théis na bhfógraí, eagrán eile de Ros na Rún. Fanaigí linn muid ag goil siar sna blianta anseo ar Ros na Rún.